mifa communication jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ an ka jabarani so la nin wagati in na bi ye kari ye juye kalo tile wolonwula san ba fila ani mugan ani naani aw ka kunnafoni wagati selen filɛ farafinna woroduguyanfanw ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye jɛkulu min sigi sen kan ni o ye mali ni burkina ni niger ye n'o bɛ wele nanzarakan na ko l'alliance des états du sahel aes olu ka lajɛrɛ daminɛna kunu ɲamekaw fɛ yen juye kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani naani jamanakuntigi saba in kan ka ɲɔgɔn ye u ka lajɛrɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ nin jamana saba kan ni o dɔ ye lakanabaliya ye banbaanciwale u bɛ se ka fura sɔrɔ o la cogoya min na ka bɔ farafina woroduguyanfan jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la farafina woroduguyanfan jamanaw ye olu ka taaɲɛ kuma u bɛna u da don o de la wa min ye fana fantanya ka se ka o kɛlɛ ka bɔ farafina woroduguyanfan jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la diɲɛ tɔgɔla kiirisoba min bɛ yen ni ale bɛ wele nanzarakan na ko cour pénale internationale juma juin kalo tile mugan ani kelen san ba fila ni mugan ni naani tɛmɛnen olu ye sɛbɛnfura bɔ sɛbɛnfura min bɛ iyad ag ghali ni ale ye banbaanciwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmaaba ye ale minɛli yamaruya diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na an ka lakɔlɔsibagaw dɔw bɛ yen nɔ olu bɔra ka hakilinata fɔ nin ko in kan sabula olu y'a bisigiya ko nin bɛ se ka kɛ jan ye ka bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw sen kɔrɔ olu ko ko olu tɛ se k'a faamu k'a bɛ san tan bɔ ɲinan min ye iyad ag ghali ye ba maliba yɛrɛ kɔnɔna la ko hali k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ finitigilakaw tun bɛ an fɛ ye yan nɔ ko tɛgɛ ma se ka kɛ a la ko yalaw nin wagati in na an bɛ i n'a fɔ ko bi ko fɛɛrɛ jumɛn ne sigilen bɛ sen kan yaasa ka se ka a minɛ ko o ɲininkali tɔ min olu b'o kɛ u yɛrɛ la ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ tarata don juye kalo tile fila san ba fila ni mugan ani naani an ka jamanaden minnu tun sigilen bɛ niger jamana kan olu bisimilala an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka pankurun jigin kɛnɛ kan a kɛnɛ kan min ye an ka minisiri musa atayɛri ye ale tun bɛ yen nɔ a ko ko u nako ɲuman u fabara ko u bisimila an ka ba maliba kɔnɔna la foliw tɛmɛnen kɔfɛ u ye u kunda u kan ka taga n'u ye an ka cakɛyɔrɔ la cakɛyɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ an ka maliyɛn minnu bɛ bɔ kɔkan ni a bɛ fɔ a ma nansarakan na ko maison des maliens de l'extérieur yaasa olu ni u bɛ se ka taa ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya cogoya min u bɛ se ka taa hakilina ɲumanw di u ma ani fana k'a yir'u la ko foyi ma tiɲɛ sabula u nalen filɛ ko u bɛna baara ɲini ka di u ma yasa u bɛ se ka u yɛrɛ nafa cogoya min na ani ka u ka denbaya nafa u bɛna tile saba kɛ o yɔrɔ la o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ la ka taa u ka denbaya la sigikafɔba min kɛra an fɛ yan ni ale bɛ wele nansarakan na ko dialogue intermalien ni o kɛra mɛ kalo tɛmɛnen cicb kɔnɔna la an ka jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita a ye hakilina ta ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min ka baara bɛna boli min ye an ka bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka ba maliba kɔnɔna la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka o ko waleya a ye jɛkulu sigi jɛkulu in ka baara bɛna bɛn o ma jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye an ka minisiri kɔrɔ usumani isufi mayiga ani maa bi duuru ɲɔgɔnna de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa maa bi duuru ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu bɛ jateminɛli kɛ hakilina ɲuman bɛ minnu na u bɛna ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kalo fila kɔnɔna la yaasa ka na u ka fɛɛrɛ min ni u y'o sɔrɔ ka na o da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan alamisado zuwe kalo tile naani san ba fila ani mugan ani naani ala ma hinɛna jeli baba sisɔkɔ la tɔgɔla lajɛrɛso min bɛ cicb kɔnɔna la an ka cnt maaw ye sigikafɔ kɛ yen nɔ sigikafɔ min kɔnɔna la u bɛna kuma sariyaso min bɛ fanga di gouvernement ma ni ale bɛ wele ko projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance yasa ka kuma o ko kan a yirala ko nin hakilina in yɛrɛ bɔra an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka sigikafɔ ko ɲɛnabɔli ma a hakilina bɔra ale de la n'ale tɔgɔ ye ibrahim ikisa mayiga wa a yirala fana ko a ye hakilina in fɔ u ka lasigi dɔ minisiriw ka lasigiba min bɛ kɛ juin kalo tile mugan tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma segukaw ko ko u bɛ damakasi sɛbɛn don nin wagati in na an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ko sabula ko u lafiyalen tɛ u sigiyɔrɔw la ko hami ani jɔrɔ kɛlen bɛ u ta ye bi ko sabula maa dɔw kɛlen bɛ ka maramafɛn juguw ta u bɛ don u kama fo u sibon kɔnɔna la ka taa musow bɔnɛ u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso dɔ bɛ yen nɔ ale bɔnɛna a ni na juwe kalo tile saba san ba fila ani mugan ani naani nɛgɛ kanɲɛ saba wagati muso in yɛrɛ kun dalen bɛ kɛnɛma ni a den fitinin san naani de ye a yirala ko muso in kun bɛ sigida min bɛ n'ale bɛ wele ko bamanankin muso in tun bɛ yen nɔ de u ko ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ko n'o tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la sigi gɛlɛyalen bɛ u bolo o b'an nataa an ka kɔkan kunnafoniw na nin wagati na jumadon juwe kalo tile duuru san ba fila ni mugan ani naani hongrie premier ministre ni ale tɔgɔ ye victor orban ale ni moscou ni o ye russie la jamana ɲɛmɔgɔ vladimir putin u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la u kun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye ale nakunba yɛrɛ kun ye ko min ye rusi ani ukraine bɛn ani kelenya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ayiwa min ye vladimir putin ye ale kɔni ye a hakilina fɔ ale ko ko ale y'a hakilina fɔ juin kalo tɛmɛnen k'ale y'a yira ko ni ukraine b'a fɛ bɛn ani kelenya ka don ani rusila ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka nɔgɔn kosɛbɛ ko ale y'a ɲini u k'u ka dugu hakɛya min di ale ma ko u ka o di ale ma wa fana ko ani u cakɛɲɔgɔn minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni olu ni rusila tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko ani olu ka dan sigi o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma na ko n'o kɛra dɔrɔn ko bɛn ni kelenya ko bɛ segin ka na u ni ɲɔgɔn cɛ tarata tɛmɛnen juye kalo tile fila san ba fila ni mugan ani naani min ye faransi jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye maliyɛn jeune dɔ ni ale tɔgɔ ye musa sakɔ n'a si san bɛ taa i jɔ san mugan ani duuru la u ye a gɛn ka na ba maliba kɔnɔna la u kɛlen ka nin waleya in ta ka ɲɛsin nin sifinnaka in ma min ye a tɔw ye olu fɛnɛ ma a ko bila dagirinda la sabula a kun bɛna don avion min kɔnɔna la ni o avion kun bɛ bɔ paris ka na bamakɔ olu fɛnɛ wulila ko olu tɛ sɔn bi u tɛ sɔn sini ko sabula ko nin ye kɛwale kɛwale min ma yen nɔ ko cɛni a ma foyi kɛ ko a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ faransi n'a fɔra ko bi ko faransi eh, ɲɛmaw bɛ o gɛn ka na ba maliba kɔnɔna la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛwale ɲuman tɛ hali k'a sɔrɔ ko olu wulila ka u ka dusumakasa n'u ka nisɔngoya yira nka u kɔni ma se ka ni cɛni ka nale gɛnni ka bɔ faransi dugukolo kan ka na ba maliba kɔnɔ ma se ka a bali nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara nin na an b'a fɔ ko ala ka basigi sabati an ka ba maliba kɔnɔna la ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni ala ma an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran